maka na chukwu nyere ya onyinye ọma onye ji ka imekwanụ ndị ọ na-eluru ọma aka n'ụwa ma nke ejizi na onyinye mgbe ndị nnukwu mmadụ ebighị ka o wee bụrụ na ịkarịrị akarị FM Umuchu ụlọ mgbasa ozi m ma bụrụkwa nke gị anyị zukere oge isi akụkọ dị n'akwụkwọ akụkọ ala anyị naanị n'omega 101.7 fm Umuchu sonyere na anyị

ọ dị mma otu aka anyị si wee na-anabatazi gị n'oge isi akụkọ dị n'akwụkwọ akụkọ ala anyị ee na nke taata bụ Wenesde abalị iri abụọ na itoolu e, n'ime ọnwa nke isii bụ ọnwa Jun n'afọ 2022 ma bụrụkwazị Wenesde ikpeazụ n'ime ọnwa anyị nọ n'ime ya nọ n'oge isi akụkọ dị n'akwụkwọ akụkọ ala anyị abụ m Chibuike Ọhazurume ọtụtụ akwụkwọ akụkọ dịgasị iche iche bịara afịa na nke tata akwụkwọ akụkọ nke Vanguard akwụkwọ akụkọ Daily Post ee Daily Independent ee ha karịrị akarị dịka m na-enetịpụ anya n'igwe ome nta ome imo dị ebe a akụkọ na-adabata na ha niile n'ikem n'ikem e ka anyị were nke Daily Post wee malite maka na akụkọ na-adabata na ya bụ akwụkwọ akụkọ ka ọ dị breaking Ekweremadu Senate to send delegation to London nsogbu Ekweremadu nọ n'ime ya ka ọ dị ugbu a n'ebubo na ọ chọrọ ịgụrụ umeju mmadụ ụlọ nzukọ sineti ga-ezijezi ndị omeiwu na London iji mata nke bụ nke ị banyezie n'akwụkwọ akụkọ nke Daily Post ị ga-agụta ya 2023 you've treated Wike badly go to him appeal Ortom tells PDP ntuliaka elu afọ 2023 unu mere Wike ihe ọjọọ jekwurunụ ya rịọnụ ya mgbaghara ka Ortom gwara otu ndọrọndọrọ People's Democratic Party PDP ọ gbara elu n'akwụkwọ akụkọ nke Daily Post ị banye ị ga-agụtazi ya nke ọma 2023 presidency NLC TUC declare support for Peter Obi ọkwa onye isi ala afọ 2023 otu ọrụ Nigeria Labour Congress nakwazi ogbo ha bụ Trade Union Congress TUC ekwugo hoha na ha kwụ maazị Peter ọ dị mma ịbanye ị ga-agụtazi ya nke ọma mass defection details of Buhari's meeting with aggrieved APC senators emerge ọpụpụ ndị omeiwu sineti chọrọ ịpụ n'otu ndọrọndọrọ APC agbago n'anwụ ihe ndị omeiwu a iwe juru n'obi na Buhari metara na nzukọ akụkọ na-akọ na ha ekwetago ichi azụ n'otu APC dịka ha na onye isi ala darịtachara ntị ịbanyezie n'akwụkwọ akụkọ nke Daily Post ị ga-agụta ya nke ọma ee ana m agbada akụkọ ka na-adabatawo breaking ex Kano governor Shekarau defects to NNPC ọ dị mma ka m were ya ọzọ breaking ex Kano governor Shekarau defects to NNPP ọ dị mma nke wee na-ekwu na onye rụburu ọrụ dịka gọvanọ steeti Kano bụ Shekarau o sigo n'otu ndọrọ ndọrọ ya pụọ wee banyezie n'otu ndọrọ ndọrọ NNPP ya bụ New Nigeria People's Party a ga-echeta na Shekarau nọbu n'otu ndọrọ ndọrọ APC ee ma bụrụ otu a ka m ga-esi wee gbadogodi ya na akwụkwọ akụkọ nke Daily Post ọ dị mma ma gị cheta ee na anyị hiri odo n'iru akwụkwọ Facebook ee ịbanye ị ga-enweta anyị nke ọma anyị nọkwazi na YouTube ịpụ- ịpịa Omega 101.7 FM ị ga-enweta anyị nke ọma live akwụkwọ akụkọ nke Vanguard wee bụrụ nke dahepụrụ ka ọ dị ugbu a 2023 presidency PDP doesn't deserve South East vote FCC Ntụliaka elu afọ 2023 otu ndọrọndọrọ PDP ekwesịghị ka ndị mpaghara ala Igbo tụnyere ha vootu ka ụlọọrụ Federal Character Commission FCC na-ekwu ọ dị mma ịbanyezi ị ga-agụta ya nke ọma ma bụrụ dịka eh, ya bụ eh, ụlọọrụ eh, na-ahụ maka ya bụ ọnọdụ emere nwa ogwugwu emere Nwanosike si wee na-ekwu ya bụ ụlọọrụ Federal Character Commission ọ na-ekwu hoha na otu ndọrọndọrọ PDP eh, na o kwesị ka ndị Igbo eh, tụnyere ha vootu eh, Buhari has shown his administration won't release Nnamdi Kanu. Uh, Buhari has shown his administration won't release Nnamdi Kanu. Uh, Buhari na-egosizi nnọọ na ọchịchị ya enweghị ka o si wee na-amazi amụma ịtọpụ maazị Nnamdi Kanu.

eh, asambodo sịkwa asambodo asịghị nke metụtara Tinubu eh, dịka eh, Uzodimma na-ekwu na ọ bụ ụlọọrụ INEC ka a ga-ejide maka ya bụ okwu na-agagharị ka ọ dị ugbu a ọ dị mma I want Biafra land to become peaceful, Nnamdi Kanu. I want Biafra land to become peaceful, Nnamdi Kanu. Achọrọ m ka e nwee ọnọdụ ịdị jụụ, ọnọdụ udo eh, na ndịda ala Biafra ka Nnamdi Kanu na-ayọ onye ukwu na onye nta. ọ dị mma o akụkọ ka na-adapụta n'akwụkwọ akụkọ nke Vanguard naira constant exchanges at 421 to dollar nke a wee na-ekwu na ego Naịjirịa bụ naira ọ ka kwụkwa ebe ọ kwụ ka ọ dị n'ime izuụka dịka na otu dọla nọzi na e, narị naira anọ na iri abụọ na otu 421 naira ọ dị mma Anọzi m n'akwụkwọ akọ nke The Nation ka ọ dị ugbu a eh, breaking Senate begins a screening of ministerial nominees. Ụlọ nzukọ Senate amalitego inyocha ndị niile a kpalitere eh, maka ọkwa minista. ị banyezie na akwụkwọ akụkọ nke The Nation ị ga-agụta ya bụ akụkọ nke ọma CJN's resignation won't stop probe of justice corruption allegation says Senate ka m were ya ọzọ CJN's resignation won't stop probe of justice corruption allegation says Senate arụkwaghịm ahụ nke onye ọkaikpe ukwu ala anyị gbara bụ Tanko Mohammed agaghị egbochi nnyocha a chọrọ inyocha ya n'ebubo mpụ na nrụrụ aka a na-ebo ya ka ụlọ nzukọ omeiwu sineti ala Naijiria na-ekwu ma bụrụkwazie akụkọ gbara elu na akwụkwọ akụkọ nke The Nation ọ dị mma Uh, several, kill, uh, several killed in Ebonyi community attack. Several killed in Ebonyi community attack. Ọtụtụ ndị mmadụ ka a na-ekwuo na e gburu ha n'obodo ndị e nwere na Ebonyi steeti dịka ndị mwakpo banyere na ya bụ steeti akụkọ na-ekwu na obodo abụọ e nwere n'Ohaukwu lokal gọọmenti bụ ndị zutere ya bụ ajọ ọnọdụ nakwazi ajọ ọdachi dịka ndị amaghị ndị ha bụ dapụtara n'obodo ahụ wee kwasuo egbe n'ebe ndị mmadụ nọ akụkọ na-ekwukwazi na ọ bụ n'ihi e, ndọrọ ndọrọ oke ala nke dị n'etiti Ebonyi steeti nakwazi Benue steeti ka nke a ji wee na-eme ọ dị egwu a na-egbuzi mmadụ mmadụ adị ka ọkụkọ ana m asị chineke ka o biko mere ala anyị a bụ naijiria ebere mere ana igbo mere ụmụ mmadụ ebere A woman arrested with explosives in Cross Rivers. Aka kparago otu nwaanyị onye bu ihe mbigbọ ogbunigwe na steeti Cross Rivers obeo dịka aka kpara ya bụ nwaanyị o wee na-ekwuo na ọ bụkwanụ di ya na ọ bụkwanụ di ya zijere ya ya bụ ajọ ọrụ a banyezie n'akwụkwọ The Nation ka ị gụta ya nke ọma Ọ dị egwu, why I didn't implement 2014 uh, confab, uh, confab report, Jonathan. Ihe mere na etinyeghị m ya n'ọrụ bụ ihe niile e metara na nzukọ izugbe nke ụmụafọ ala Naịjirịa bịakọtara ọnụ wee mee n'afọ 2014. Ọ bụ aka chịburu ala Naịjirịa bụ Goodluck Jonathan bụ ya na-ekwu nke a. Ị banyezie na akwụkwọ akụkọ nke The Nation Ị ga-agụta ya FG hires lawyers to defend Ekweremadu gọọmenti etiti Naijiria egotago ọtụtụ igwe ndị ọkaiwu ije mba London wee nyere Ekweremadu aka na ebubo ịghọrọ umeju mmadụ nke a na-ebo ya na mba ahụ ọ dị mma o nke bụ maka amụma ee eh, ịmara ka a ga-esi wee kwụọ ya bụ nwaanyị okwuwara ọ dị mma abanyela m n'akwụkwọ akụkọ nke Daily Sun ka ọ dị ugbu a Uh, don't take Igbo votes uh, for granted. Joe Igbokwe tells APC. Don't take Igbo vote for granted. Joe Igbokwe tells APC. Ejikwana votu ndị Igbo wee gwurie egwu ka Joe Igbokwe gwara otu ndọrọndọrọ APC wee rịọzie ndị Igbo ndị nke nọ n'otu ndọrọndọrọ APC ka ha biko ka ha kwadokwazịa APC. ọ dị mma ọ bụ Joe Igbokwe na-ekwu nke o ị banyezi ị ga-amata ihe mere ya bụ nwa amadi ji wee na-ekwu ya bụ okwu ka ọ dị ugbu a Uh, no refinery is functional in Nigeria, NNPC DG. No refinery is functional in Nigeria, NNPC DG.

nke a wee na-ekwu na dịka a na-ebo ya ebubo na aka ya dị na agwa omefu nakwazi nke otu nzuzo otu onye omeiwu n'ụlọ nzukọ nnọchiteanya ala Naịjirịa abụrụgo onye nke a dara nha eh, ijeri naira nde naira iri abụọ 20 million naira eh, eh, dịka na ya namagodo nọọ na be ya ma sizi ebe anwa wee na-abịazi n'ụlọ ikpe ọ dị mma o. enweela akụkọ nke dapụtara ebe a ka ọ dị ugbu a ma bụrụkwazịa akụkọ na-awụ m akpata oyi n'arụ o amaghị m ka m ga-esi wee gụpụta akụkọ a mana aga aga m agụpụtanụ ya Gunmen kill pregnant women, uh, vigilante, vigilante at Enugu drinking joint. Gunmen kill pregnant woman, vigilante at Enugu drinking joint. Nke a wee na-ekwuo na ndị ọpa egbe na ha agbagbugo otu nwaanyị dị ime nakwazi onye otu onye ọrụ nche vigilante eh, na steeti Enugu ma bụrụ ebe a nọrọ wee na-aṅụ nkwụ ọ dị egwu Uh, defection, APC must not lose majority position in National Assembly, Buhari begs aggrieved senators. Uh, dịka ọtụtụ ndị omeiwu na-ama amụma isi n'otu ndọrọ ndọrọ APC wee rịpụ uh, onye isi ala anyị bụ President Muhammadu Buhari wee gbudo ikpere naabọ n'ana wee na-arịọzi ndị senators ndị a wee na-arịọzi ha ka ha gharakwa ịpụ eh, maka na ọ bụrụ na nke a anwa anwa wee mee o na APC ga-etufu eh, ya bụ ọnọdụ o nwere dịka eh, ndị ọnụọgụ ha ka n'ụlọ nzukọ omeiwu Naijiria ọ dị mma o. anyị agụgo n'akwụkwọ akụkọ nke ọzọ na ya bụ eh, arịrịọ abago ndị eh, omeiwu a ntị Eh, Vanguard ka m nọ n'ime ya ka ọ dị ugbu a akụkọ nke mbụ na mbụ na-adabata na akwụkwọ akụkọ nke Vanguard Northern Elders condemns Obasanjo on Atiku says he's a betrayer ndị okenye mgbago ugwu ala Naịjirịa akatọọla okwu ahụ Obasanjo kwuru maka Atiku wee na-ekwu na Obasanjo bụ onye na-agọnarị mmadụ ha na-ekwu hoo haa na Obasanjo bụ onye mere mere n'ihu kwampeta n'azụ e jee gụtazie nke ọma n'akwụkwọ akụkọ nke Vanguard

n'ebubo ọ na-ebo ndị na-achọ ndị na-akpọ oku ka e kewaa Naijiria ma bụrụ ụmụafọ Biafra n'ebubo ahụ onye isi ala na-ebo ha o na aka ha dị na ntipụsị okporo mmanụ a na-etipụsị na ndịda ala Naijiria ọ dị mma ebe anyị ga-agụta ya nke ọma dịka ụmụafọ Igbo na-ekwu na aka otu IPOB dị ọcha na IPOB anaghị akpa aghara IPOB bụ otu udo

ọ dị mma o Eh, PDP makwa ihe ha ji wee na-akpọ ya bụ oku i jezie ị ga-agụta ya nke ọma dịka ọ dị n'akwụkwọ akụkọ nke Vanguard

ọ dị mma onye ọma na-ege ntị otu a ka anyị ga-esi wee gbado ya maka na ọkazi anaghị eju akpa ekechie ya ọnụ anyị ga-ejebezi nnọọ ka anyị gbahepụ igwe okwu anyị ka i wee nwee ike bata wee tụta ụtụ nke gị ee n'ihe omume a na nke tata ee mana ọ ga-abụ ma ọ bụrụ na ị naracha anyị ozi a nke bụ ahụ ya ete ma sị nye na nkwụ n'oge ihe emereme a ị chọrọ isonyere anyị n'ihe emereme a ndị a bụkwa iwu ndị ị ga-agbaso nke mbụ kpọọ anyị n'akara ekwentị ndị a 0815 1017 777 maọbụ 0907 112-1017 nke abụọ ị ga-agwa anyị aha gị ebe i si akpọ nakwazi isi akụkọ ị ga-achọ itinye ọnụ na ya ma gị cheta na ọ bụ naanị otu nkeji ka ị nwere iji tụtụ ụtụ nke gị nke atọ biko akparịkwana maọbụ kwutọọ onye ọbụla nke na-ege ntị maọbụ onye ọbụla kpọrọ ọnụ n'ihe emereme a oge isi akụkọ dị n'akwụkwọ akụkọ ala anyị naanị n'Omega 101.7 FM Umuchu ohere ọma maka ọchịchị onye kwuo uche ya ọ dị mma ohere ọma maka ọchịchị onye kwuo uche ya ma gị cheta na okwu dị kpụrụkpụrụ edewa ọnụ kpụrụkpụrụ wee kwuo ya ị bata ekwutọla mmadụ akajọla onye ọbụla ekwukwala onye dara ibi wee chọwa ka i too afọ biko kwuo okwu dịka onye maara ihe nke ọma ndewo

ọ dịkwazara gị nna m ya gazie ọ dị egwu ee mgbe ọbụla ogologo gwa ebere ogologo na be nwa ngwere ọ bụrụ gbata gbata oge ọbụla gbata gbata ọ dị egwu chineke nyere anyị aka ndewo onye ka anyị kwudoro ebe a mụ na gị Akumafor nnọọ. home of APs, the home of APs, gaba n'iru, as home of ah, gaba n'iru nna. udo dịrị unu. O, Mhm. nkata unu kata maka. Betu, ka agwa dị n'ihe eziokwu alago. Ka a gwa onwe anyị eziokwu n'obodo a. Eziokwu alago. ka anyị gwagodi onwe anyị eziokwu ka nwee mmekọrịta nwee nnọkọta eziokwu alago Chukwu gozie unu ọ dị mma ya gazie
ọ dị egwu Ee, mgbe eteghị aka aga m eje n'iru akwụkwọ Facebook maka na anyị nwere ndị na-esonyere anyị nke ọma n'ebe anwa Ee, ndewo onye ka anyị kwudoro ebe a Ee, Mayor

uche ka eji eke anụ dị n'obi anyị were idea anyị a na-eso mmadụ chineke were ada anyị ekwere okwu niile a na-akọ tori Peter Obi tori nke tori nke na uche ka ndị igbo si eme ihe na-ayọ ndị igbo na pati ọ sọrọ nọrọ chịkọọ ọnụ ka anyị mara ofu onye anyị na-eso uru gbe na-ana na-eme ka anyị si emeso onye nọrọ ebe ọ nọ na-akpọ ibe mgbe onye nọ ebe ọ nọ na-akpọ ibe etu a ka anyị si enweta ihe anyị na-achọ

ee eh, binyere anyị aka ịfụnanya hmm, ya bụ ịlaik ihe anyị na-eme ee eh, ma gaa n'iru tụsara anyị ozi a Ikenna Daniel nke gị dị ebe a ị sị ọ bụ eziokwu na Obasanjo bụ mmadụ eh, mmadụ na-ezughị oke mgbe ọ bụ onye isi ala Naijiria i wee na-asị na ọ dị mma ka e lebara ihe ahụ o kwuru banyere Atiku ọ Reverend Chijioke Ikenna Obika ọ bụ gị nwa zibatara ozi a ya gaziere gị Stanley ị sịrị ọ dị mma agụata kọpa ị na-asị ndị sineti na ha kwesịrị ọ dị mma ị na egwu ya bụ akụkọ eh, o wutere m onwe m n'ebe a Eh, eh, Stanley Agụata kọpa nke gị dabatara ụzọ na abụọ ya gaziere gị Em, nke gị dịkwazi ebe a eh, nna Ches Daniel Ezeokoye Eh, i wee na-asị ehihie ọma Chibuike hazuru mee i wee na-asị nke mbụ bụ na okwu ahụ maazị Nnamdi Kanu kwuru eh, na ọ sị ka ala Biafra dere jụụ eh, dere duu eh, ma sepụ aka n'ihe ọbụla bụ ọgụ na nsogbu wee na-asị na ọ ga-adịrị ya na mma eh, ọ dị mma Eh, ya gaziere gị ihe i dere ebe a o buru ibu mana anyị agaghị agụpụtacha ya Ikenna Daniel agụọla m nke gị ọ dabatara ugboro na abụọ ogbonna martin maazị chibuike ị sị na ị na-ekene ekene ee ọ dị mma ị sị anyị jisi ike nke ọma nke gị dị ebe a ee, optimistic chi- ee, chinon ee, ka ọ chinon ya gaziere gị ị sị ee, ị na-asị anyị ndewo ya gaziere gị ee amaka aniche ee ị sị aha gị bụ ọ dị mma ị bụ onye Achịna eh, ị na-ekene anyị ekene akarịzie ndewo onye ka ekwudoro ebe a ndewo ọ dị mma ya gaziere gị Em, onye nke a ị sị na aha gị bụ Ezeamama Chidiebere onye Achịna ọ dị mma ị wee na-asị anyị jiri- jisi ike n'ọrụ Eh, ndewo onye ka ekwudoro
ndewo ya gaziri gị nna ndewo eh, biko ọ bụrụ na ị kpọtụrụ anyị gbatụnata igwe okwu redio gị eh, ka o wee kwe anyị na gị mee ndewo onye ka anyị kwudoro ebe a eh, nwanne mmadụ amụ na gị n'aka gị ka m si anụ ka nzọpụta mgbe ọ bụla mara na ya na-adị enweta gị

ọ dị mma ọ dị mma ya gaziere gị ya gaziere gị oge gị akụrụ gị ọnụ ee, ka anyị wee nwee ike nabatakwazịa onye ọzọ Ah, ndewo onye ka anyị kwudoro ebe a enyi ọma nwaanyị ume ehe Ejike nnọọ ụdị na nwayọ ọ na-emerụ nwayọ bụ ije
onye bata na ọgbọ Prince Ejike dị okpo ị gaghị ka odogwu n'obodo ukwu ọkwụ aka atọ n'ịgbọgbọ n'olu dị okpo ahụ mama o so ebe nke m na-eji aka ahụ maka nwa nwa ya nke enwe- nwa nwa ya enwetara ihe mbigbọ ekwere eziokwu ndị nke nwetara ihe akụzi that na ha dị intelligent biko sechi otu a wee nyochawa na-aga maka ọ bụrụ nna ya ga-abụ na n'ihe nwere ndị ọzọ bụ ndị otu ya chie nyochara nne ekelekwa ọgwụ ma otu esi nweta ọ bụrụ na otu a ka esi enweta ọdụzin at least ihe ga na-adị mma ya ka m na-eti ka onye ọzọ nwee chebata ọ dị mma ee nke gị dabatara ugbu a Luke Chinaza Chinwendụ ị sị ehihie ọma Chibuike ị wee na-asị na ọ bụrụ na ndị Igbo ga-ejikọta aka ọnụ wee tụnyere eh, wee bagide na ntuliaka elu nke afọ 2023 eh, na ihe ga-aka mma ọ dị mma dịka ị na-ekpekwazi ekpere eh, ka afọ 2023 ka ọ bịa nnọọ ka a mara ma ịkwafu ọbara a na-akwafu n'ala anyị a na ọ ga-abịa n'isi njedebe ọ dị mma Luke Chinaza ya gaziere gị nke gị dabatara ugbu a ọzọ Francis Nnamani ọ dị mma ọ bụ Amagunze na steeti Enugu ka ị bụ ị sị ehihie ọma ee onye ọma e ji eme ọnụ ọ dị mma ya gaziere gị nwanne mmadụ ee ana m ekene gị ọzọ Francis Nnamani maka ị na-esonyere anyị n'ihe mmereme anyị ee ọ dị mma ndewo onye ka anyị kwudo

ebe ọbụla ọ nọ ọ dabịara na mmụọ ọntị ọnụ gị mmụọ Ọ dị mma, ya gazie. 08151017777 maọbụ 09071121017 ọ bụrụ na ị kpọtụrụ anyị itinye ọnụ n'okwu ebe a ọ dị mma onye ka anyị kwudoro ebe a na nke ehihie a ndewo nwanne mmadụ ọ na-emere nwayọ bụ ije nne nnọọ oriakụ Nkechinyere ala ebo nọ nne o nnọọ gaa n'iru oge na-aga aga
ihe m na-atụnye ụtụ nke m ọ wụ ihe mwute bụrụ ihe iru uju na-agbagbu nwaanyị dị ime ma chineke meere anyị ebere na obodo anyị a ndị chineke nara mkpụrụ obi nwaanyị a na ndokwa nke ọzọ onye m na-ekwu banyere ihe enyi m a kwuru ekene dị chineke n'ebe Nnamdi Kanu nọ wee na-asị ndị igbo ka anya saa anyị ka anyị were anya na-agbara onwe anyị akara ka o wee dịrị anyị na mma Ọ dị mma.
Ya gazie. Ọ- ọ dị mma nke gị dabatara ugbu a Godwin Chidubem ee ọ dị mma Ngene Godwin Chidubem ị na-ekene anyị ekene Ee, i wee sị na ị kwadoro ya bụ okwu maazị Nnamdi Kanu na-ekwu ee, wee na-akpọ oku ka e nwee udo na ndịda ala Igbo wee na-ekpe ekpere na ọ ga-adịrị maazị Nnamdi Kanu na mma otu a ka i si wee dee ya ee, Chibuike si otu a wee gụpụtakwazie ya ndewo ndewo ọ dị mma ee nke a adabaghị ma ọlị eh, dịka na ọwara nzirịta ozi nwere ka o si wee debe imi na ọnụ ebe a Eh, ndewo onye ka e kwudo ndewo aha gị na ebe aha gị na ebe i si akpọ

dịkwazara gị nwanne mmadụ ngwa ka m jewekene na igbe ozi anyị dị ebe a maka na e nwekwazị ndị so anyị nọrọ na ya bụ eh, ngalaba Ah, nke gị dị ebe a Ituma Sunday Ede i siri Ohaukwu na steeti ebonyi a na-akpọ gị Paramount i wee na-asị okwu ahụ maazị Nnamdi Kanu kwuru eh, na ọ magburu onwe ya eh, ma bụrụkwa okwu a dara n'oge ya Eh, i sị na ọ wụ welcome development Nke gị dị ebe a i sị na aha gị bụ Chukwuebuka Mmadụnaeme Anthony i sitere eh, ụmụ Ụmụngwu Ụbaha Ọlọ ọ na-asị ogbugbu a na-egbu ndị mmadụ n'ala anyị a na ọ karigo ọ na-asị ka mkpụrụ obi ndị niile e gburu ka ha zuru ike ọ dị mma ihe ndị i dere ebe a eh, bụkwazịrị ịbụ ya gaziere gị nwanne mmadụ nke gị dabatara i sị maazị Chibuike Ọhazurume eh, anyị daalụ ee Obi Adada i sitere orezuka ala e, na mpaghara Orumba South i wee sị na nwaanyị ahụ aka kpara e, ji ihe mbigbọ na o kwesịrị ka a taa ya ahụhụ kwesịrị ya mhm, ọ dị mma e, ọ dị mma Chinedu Adụ ọ dị mma onye nke anyị i sitere ụmụesa ga-akọkwa i wee na-asị ị kwadoro okwu ahụ otu ụlọ ọrụ Federal Character Commission FCC kwuru Eh, na ndị Igbo ekwesịghị ka ha tụnyere otu ndọrọndọrọ PDP ọ dị mma ya gaziere gị nke gị dịkwazi ebe a ị sị m Chibuike Ọhazurume ehihie ọma Ọjị John onye a- akpọ ọha eh, ọ dị mma ị sị na-ekele Chukwu eh, ka nwanne anyị bụ maazị Nnamdị Kanụ eh, ji wee kwee ka udo eh, dị n'obodo anyị bụ ala Biafra ọ dị mma otu a ka i si wee gụpụta ya m, eh, depụta ya m sikwazi otu a wee gụpụta ya ọ dị mma ma gị cheta na ntụnye ụtụ ndị a niile ọ bụ- ọ bụghịkwa nke site n'ụlọ mgbasa ozi Omega kama site ee eh, n'ọnụ ndị na-ezibatara anyị ozi nakwazi ndị na-akpọtụrụ anyị ndewo nwanne mmadụ kee ka i me ọ dị mma gbapụ ya ọsọ oge adịghị oge adịghị aka eme nnọọ amen mụ na gị Ole Martins Akeme, Akeme ebe n'Izuọgụ na Iheme, representing Arọndizuọgụ constituency. Nwanne ndị kasị ekwu na ọchịchị Buhari achọ ka Nnamdị Kanụ ka ọjọọ ka Nnamdị Kanụ ebe eze Nnamdị Kanụ n'ọchịchị a. Ihe na-eme ya egosi na ọ wụ eziokwu. Ama ekwu na jee menụ mana Chineke na-agwa mba Nnamdị Kanụ ọsọ
ya gaziere gị Princess Vivian Golden Chiamaka ehihie ọma Ọhazurume ị sị na ị na-ekwu maka nwaanyị dị ime e gburu na steeti Enugu ebe anya i wee na-asị ka mkpụrụ obi ya zuru ike n'ime Onyenwe anyị ọ dị mma Princess onye nke anyị i sitere Ekwulọbịa wee zibata ozi a daalụ nwanne mmadụ ndewo onye ka anyị kwudo nwanne mmadụ

onye agbakwa onye adịkwa n'azụ ọ bụ n'oke oke ọha n'ọnụ Ya gaziere gị. Ibeto, Ya gaziere gị Emeto. Onye nke a wee na-asị Chineke biko ya bịa napụta steeti Imo Andrew Ụwakwe ọ bụ gị na-ekwu nke a i sitere Okwudọ ee kenere m enyi m nwoke n'Okwudọ ee Chibuike ehihie ọma ị sị na ị na-akwado ihe Ọhanaeze ndị Igbo kwuru ee maka Buhari ọ dị mma ee maka ịhapụ Nnamdi Kanu aha ya gaziere gị ya gaziere gị ndị na-ezibata ozi nke a sị m daalụ nwa Ọhazurume ee, ụlọ ọrụ INEC kwesịrị ịkpọ Hope ka ọ bịa zara ọnụ ya ee, mba agaghị m agụpụta nke a A- anyị ekwughị okwu maka eh, Hope Ụzọdịmma na akara nzere eh, eh, eh, eh, asambodo ya Ee, maazị Obinna onye Okporo Ọlụ ya gaziere gị ọ bụrụ na ị chọrọ ị- ị- ị- ị- ị- ikwu okwu dewe ọnụ kpọrọkpọrọ wee kwuo ya Ee, ka udo nke Onyenweanyị wee na-achị n'ụwa dum Ee, aha gị bụ m, Ee, Francisco i sitere Ọgbụ ọ dị mma ị sị na ihe ụlọ mgbasa ozi Omega na-eme ee na ọ na-amasị gị nke ukwuu i wee na-asị ka Chineke gọzie anyị niile ee ndị Igwe Francisco daalụ nke gị dịkwazi ebe a ị sị maazị aha ọ dị mma ndị nke a bụ ndị na-ekene sọ ekene Linus i sitere Amaọkpara ya gaziere gị nwanne mmadụ ndewo onye ka anyị kwudoro ebe a onye ikpeazụ ndewo Ọhazurume Chibuike Chief nnọọ
nna anyị nwoke Charles Obiora nke si Ụmụeke na Owere Nkwọọjị wee na-ekwu biko ihe m na-ekwu ihe gbasara Peter Obi ka ndị Igbo ghara ighewe ọnụ oghe n'ihi na e nwere enyere anyị ikike ị na-ekwu okwu na redio wee na-ekwusi ihe nọ ha n'ọnụ akpa na-agwa otu egbe si buru nwa ọkụkọ bekee ka ọ garuo ebe ahụ ya agbachie nkịtị otu ndị Hausa si agbachi n'ihi na ya anaghị anụ ka ndị Hausa na-eme this polling polling program but ya mechaa bughachie sị na ihe ahụ ha anụ oriri bịa buru nwa ọkụkọ nwa ọkụkọ na-ebe nne ya na-ebi asụ nga ọ na-ebichi ewu nga o bie ha o ji wụrụzie ọkụkọ ka a na-eri ọ dị mma anyị wee rụwa anyị ọ dị mma mara Chief ya Charles ya gazi- ya- ya gaziere gị ya gaziere gị biko ya gazie ọ dị mma oge anyị akụrugo ọnụ ọ dị mma onye ọma na-ege ntị otu a ka anyị ga-esi wee sụsa kpọm n'oge isi akụkọ dị n'akwụkwọ akụkọ ala anyị nke tata ma gị cheta eh, na echi niile anyị na gị ka ga-anọrịkwa ee eh, ala Igbo ga-aka mma ga-awụcha dịka nwa nnukwu ga-abata mgbe ti aka ka anyị na-abọchị ka aka ọnụ eh, wee merube ya ee tutu ruo oge ahụ Chibuike Ọhazurume wee na-asị gị daalụ maka ige ntị